Moni, ndine Jack. Ndiye lero tikubwerera ku the Philippines Island. Ku Philippines tapitako kangapo ndithu, ndiye tatengani chakumwa tenti ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Sonia Rios. Sonia mu chaka cha 2007 anali ndi zaka 60. Sonia anali oti Anachokera ku Philippines. Ali ku Philippines, ati anakula moyo wovutika kwambiri koma anali olimbikira. Ndiye akuti nyumba ya kwawo pamene amakhala panali pafupi ndi ngati naval base ya usa army kapena tinene kuti barracks ya usa army. Ndiye. basi ah, kanali kantsikana kooneka bwino chani amakadutsadutsa kumene kuja kukakhala mapate apiti tale amapita chani nde mosatenga nthawi anakumana ndi mamuna uyu dzina lake Earl Bardo. Earl anali American Marine amalimbikira chani zabwinobwino ati anali oti wangojoyina chakumene mu army mo anachoka kwawo ku US atamutumiza kutiko ku base ya ku Philippines ko nkumene amakakumana ndi Sonya anasiya abale ake kutiko anasiya abale ake kwawo anapanga chibwezi ndi Sonya kwa nthawi yochepa kenako mmene amazabwerera ku USA abale ake anangodabwa wabwera ndi mzimayi Mzimayi wake Sonya uja akuwauza kuti, ah, ndakwatira ku chani ku Philippines, uyu ndi mkazi wanga Sonya. Abale ake nde anakhumudwa kuti, ah, nde sanatiuze china chilichonse kuti wapeza mkazi olo kutiuza kuti akukwatira olo kutiitana ku ukwati. Koma anangovomereza kuti, ii, nanga si zomwe wafuna. Ati kuwaona a Sonya awo, ii, ayi, mayi wooneka bwino kwambiri mtsikana, koma anayamba kukhala, nanga si mu army mumakhala ma benefits ambiri eti. mumakhala ma pension abwino a- anthu akafuna ngongole chani umakhala kunena kuti ndi ntchito yonena kuti imakhala ya secure nde amamusamala bwino komanso naye anali olimbikira anatsegula saluni ku, ku usa ko amakhala ku dera lina lake amatchula kuti ku Lomita nde anatsegula saluni yake nde saluni yake inali yopambananso kwambiri mpakana anali munthu wodziwika koma ati banja lawo silimayenda bwinoyi chifukwa chonena kuti ati Sonya anali ovuta ngokhala nzimayi wokwiya basi nthawi zonse kumangomukalipira mamuna wakeyo kumunyoza mpakana kumuthamangisa kuchipinda kuti uzikagona kuchipinda kwinako nthawi zonse basi kukhala munthu wovuta komanso ati amangokhalira kupanga dzibwenzi samamulemekeza mamuna wakeyo olo pang'ono koma earl amangotani amangokhalabe china chinali chonena kuti sonia anali ali ndi mwana kale wakunjira nde anamuuza earl uja kuti ndili ndi mwana Mwana wake dzina lake John. Naye Earl ananena kuti, ah, ine ndilibe nazo vuto, ndimpanga adopt mwana wakoyo kuti akhalenso mwana wanga. Nde anampangadi adopt mwana uja, anapanga process ya adoption mwanayo ali ku Philippines konko. Mwanayo dzina lake John anatenga dzina la Earl kukhala John Bardo. Koma nyumba munalibebe mtendere chifukwa Sonya amangovuta ati anali wankhaza ngoyipa abale ake a Earl amakanika kubwera pakhomo pomwepo anakhala 21 years akuti kumakhala moyo wozunzika kwambiri Earl uja mpakana anafika ponena kuti a ineyo sindingatani sindingakwanitse iyi ndakhalitsa moyo omavutika mbanja ndofuna divorce atamuuza Sonya Sonya sanachite makani anavomera kuti ine ndilibe nazo vuto tikhoza kupanga divorce. Pa nthawiyo anali onena kuti anali ndi business, anatsegula business ina ku Philippines, business ya ma taxi. Nde Sonya anamuuza kuti iweyo ngati ukufuna kunena kuti banja lingotha mwamtendere, unyamuke upite kwathu ku Philippines ukatse ukagulitse business ya taxi. Nde abale ake atamva amamuna anamuuza kuti ah iyeyo osapitako mesa ku Philippines ndi kwawo akukutuma iweyo bwanji iyeyo bwanji osabwera nawo Earl ananena kuti ine ndingofuna banjalo lithe nde ndingopita ndikagulitsa business ndizibwera abale ake anayesera kumuletsa kuti sizikumveka s- bwinobwino e. upitako ndi iweyo bwanji koti ndi kwawo nde anachita makani kuti "Ah, ndingopita ndikatseke business ndizitani ndizibwera koma amakafikira kwa abale ake a Sonya Anapitadi ku Philippines kuja Earl anamulandira azibale ake a Sonya aja akuti akukapanga organise zogulitsa business ya taxi. Koma ali kumeneko tsiku lina ali mnyumba wagona anapezeka kuti anthu ayimba foni ku polisi abale ake a Sonya aja kunena kuti kunabwera akuba. Apolisi kuthamanga kupita kumene kuja akuti kunabwera okuba atipanga chifwamba. Apezeka kuti amuwombera ndani? Amuwombera Earl mpakana amupha. Apolisi kuyesera kufufuza chani? Nkhani zake sizimapita kwina kulikonse. Milandu inali yonena kuti akuti Earl waphedwa ndi anthu okuba m'nyumba mwa abale ake a ndani? M'nyumba mwa abale ake a Sonya. Abale ake a Earl kuyesera ku US kuja kuti ayi, tumizani chani, tumizani thupilo kuti akaliyeze achite investigate sonya anapanga demand kunena kuti thupilo litani liotchedwe konko ku philippines thupi linaotchedwa olo phulusa anakana kupereka kwa abale ake a Earl Earl anathera kuti ko anathera ku philippines komweko nthawi yomweyo sonya ananyamuka anapita kukatenga life insurance life insurance ma hundreds of thousands of dollars chuma nyumba pension yake ya Earl zonse anatani anatenga nde anthu ena a- amumzindawo anali okwiya kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amanena kuti amachita suspect kunena kuti sonya anachita kukonza anachita kupanga plan zonsezo koma panalibe umboni nanga si munthu wakaphedwera ku philippines amuotchera komweko zathera komweko palibe umboni wina uliwonse after pamenepo Sonya amapitirizabe kumakhala, watenga chuma, business yake ikupitirira, anamuitanitsa mwana wake uja John kumadzakhalanso nayenso pa tepu pamenepo. 3 years after kumwalira kwa Earl, Earl anamwalira mu 1987, Sonya anayambanso kumapitanso kutiko anabwereranso Philippines kuja kumakazunguliranso ku base komwe kuja komwe anakakumana ndi Earl kuja mpakana anapeza kuti wakumananso ndi munthu wina kumeneko anakumana ndi mwamuna uyu dzina lake Larry Raskin. Larry anali komanda wa mu Navy, munthu wolimbikira nayenso chani, analinso wocheperako mu dzaka kwa, kwa Sonya, koma anapezeka kuti anangowauza abale ake kuti ndapeza chibwezi, kenako mosakhalitsa azibale ake nkudzamva zonena kuti watani wakwatira nde akuti Larry anali ogwirizana kwambiri ndi sister wake nde sister wake anakhumudwa kwambiri kuti iwe ungapange ukwati osatiuza kuti timudziwe mzimayiyo kuti ndani anangodabwa watulukira naye iwowo chakuti nanga titani anthu apanga kale ukwati anthu kumatani kumakhala Larry analibenso ana naye koma ankafuna takhala ndi ana nde Sonya anamuuza kuti usavutike kwathu kuli ana ku Philippines ukhoza kupanga adopt ana wathu nde Larry zinamsangalasa kwabasi nkuyambitsa di process ya chani ya adoption koma kudabwa kuti process ija ikupitirirabe ingopitirirabe kumatha dzaka iye ah, kuti chikuchitika ndi chani sonya chomwe osamapanga zolongosoka komanso sonya anapeza kuti anayambanso nkhaza zokhazi zomwe zija amampanga Earl zija nkhaza osamamuyankhula akamuyankhula mangomukalipira kumuthamangisa kuchipinda kuti adzikagona chipinda chake zongoyipa mtima zokhazokha zoti anthu samamvetsetsa kuti kodi amampangira nje mwamuna wake nkhaza chonje mwamuna uja kufufuza kupeza kuti zonse zija za adoption zija zikukanika chifukwa chonena kuti sonya ndi amene akuzilepheretsa akumangomunamiza kunena kuti tikupanga chani adoption zikuyenda chani koma iye ndi amene amayimba foni kuti zisatani zisayende Komanso Sonya anali asanauze aliyense chilungamo cha mwamuna wake woyamba, Earl. Anali atanamiza Larry ndi abale ake kunena kuti anakwatirapo koma anapanga divorce. Akamamufunsisitsa amangowayankha za yaviyavi anthu aja samadziwa zenizeni. Kunena kuti mwamuna wake anakaphedwa ku Philippines. Koma mmene amamupanga nkhaza Larrymo anazatopa nazonso naye eti. Nde Mu 2005 Larry anapanga decide kuti ndikufuna divorce ndatopa nazo sindingakhale chonchi nde Sonya anavomera kuti ah palibe vuto ngati ufuna divorce koma adoption ija yatsala pang'ono kutha nde unyamuke upite ku Philippines ukapange finalize za adoption ukamabwerako ndisayina mapepala onse a divorce. Abale ake a Larry anamtani? Anamuletsa kuti usapite Larry ananena kuti, ah ndikungofuna ndimalize divorce komanso anawo ndikuwatani ndikuwafuna chifukwa ndakula ndikufuna nditakhala ndi ana ananyamuka anapita kutiko anapita ku the the Philippines atafika ku Philippines anamulandira ndi abale ake a Sonya akhala nawo masiku anawo anali abale akenso a Sonya kenako wina tsiku lina anamuuza kuti ah ndadwala Larry nkuntenga kuti ah tiyeni ku chipatala anali ndi azibale ake a Sonya ananyamuka kupita ku chipatala anamuuza kunena kuti ah iweyo dikira ndi anthu enawa mgalimoto uyuyu alowa yekha mchipatala nde Larry anatsala mgalimoto mu car park kenako analandira phone kuchoka kwa Sonya ku usa akumfunsa kunena kuti uli kuti nde Larry ananena kuti ah ndili kuchipatala ndabwera ndi mwana ndili mu car park yakuti yakuti Sonya anangoti okay chabwino anamumva ndi anthu ena anali mgalimoto kenako panangotulukira mthuthuthu pali anthu awiri anangofika wina anamene anali kumbuyo kwa mthuthuthuko anangotulusa mfuti ndikumuwombera Larry m'mutu kawiri n'kuthawa. Anthu anaimba foni kupolisi kuyesera izi ndi izi. Anapeza kuti Larry anamwalira just like that. Apolisi kuyesera kuti afufuze kuti atani kupezeka kuti Sonya ananena kuti thupi la Larry liwotchedwe, lichitidwe cremate. Thupi la Larry linawotchedwa. Abale ake sanathe kutani, kulandira china chilichonse. Anavutika, anayambana naye, anatani, analibe nazo ntchito. Komanso inapezeka kuti inali milandu yopanda umboni, yonena kuti sangaloze munthu kuti wamupha ndani chifukwa choti amene anamuomberawo anali pa mthuthuthu, anathawa, sanatsalire. Anafufuza, anatani, anakanika kupeza zenizeni. Ndi anthu anakwiya. olo ku usa ko kunena kuti ah, kodi sonya azibambo akuphedwa bwanji nde nthawi imeneyo inali yonena kuti sonya anali kuti akukatenga chani akukatenga life insurance ya larry yokwana ndalama 1 million koma sister wake wa larry anali atangomva kumene kunena kuti munthu uyu anakwatiwapo koyamba ndi mwamuna wake anakaphedweranso kuchani ku philippines nde anayimbira foni nsangasanga ku insurance company kunena kuti akunama amene akukhala ngati akumapha azibambo ndi iyeyo a insurance anapanga freeze ndalama zija anakana kumpatsa. Ananena kuti tizakupatsa apolisi akazafufuza nkupanga conclude kunena kuti iwe sunaphe munthu. Koma anatsalabe ndi ma pension ndi ndalama zina zambirimbiri plus property yonse ya Larry. Nde amakhala analibe nazo ntchito aliyese kumamuyang'ana mwina mwake kunena kuti munthu uyu anapha azimuna ake amamuganizira choncho eti. Koma iye analibe nazo ntchito amangokhala. Mpakana anthu anayamba kumutchula kuti the black widow of Lomita. Analibe nazo ntchito. Kenako patangotha chaka after kuphedwa kwa Larry, anapeza kuti ali, ali mu saloon anayamba kulandira ma phone osadziwika bwino, anthu amamuopseza kunena kuti tikupha, nde anayamba kumaimba phone ku police kumaopa kuti anthu akumandiimbira ma phone kuti andipha, nde aliyense amaganiza kuti akuyenera kukhala azibale awo a azibambo aja amene aphedwawo, olo iyeyo amaona ngati ndi azibale a azibambowo, mpakana tsiku lina kunatulukira munthu ku saloon atatenga mfuti kufuna kumuombera. anangophonya chabe iye anachita mwayi kupulumuka anapitanso ku police kuti anthu afuna kundipha samadziwa kuti ndani kenako m'bale wake wa Larry a, sister wake uja anayamba kulandira ma email onena kuti ngati ufunatu uyu tikhoza kumupha Sonyayo or apo ngati ufuna kunena kuti tikakupezere komwe kuli thupi la brother wako zotsalira za brother wako ulipire 35000 zomaterozo ndi anthu anayamba kudabwa kuti ndani koma amasayina kuti dzina lake ndi John John Bourdeau ngati mwana wa Sonya uja. Kenako mwana wa Sonya anazadabwa mu 2007 mu August, mu April kunena kuti Sonya samayankha foni. Nde ananyamuka kupita kunyumba kwa mayi ake kuti akaone. Atalowa m'nyumba anapeza mayi ake agona pansi awombeledwa kumbuyo kwa mutuku. Chipolopolo chake zolingana ndi zipolopolo zomwe zimagwiritsidwa ntchito ku the Philippines zija. Apolisi anayesera kufufuza kutani samapeza chilichonse koma chifukwa cha email amene ma email amene amalandira sister wake wa Larry anam'manga John mwana wake wa Sonya amaganiza kuti mwina ndi iyeyo koma anapeza kuti nthawi imeneyo mwana wa Sonya kunalibe ndipo apolisi anapezadi kuti munthuyu kunalibeko koma munthu mmodzi anapeza kuti anapanga china chake chodabwitsa. Nephew wake wa Sonya uja anapita ku insurance company ndi kwa ma lawyer a Sonya kukafunsa kunena kuti kodi Sonya ndalama zake chuma chake anasiyira ndani nde mpamene anadabwa a insurance anayimba foni ku polisi kuti munthu amene sitimayembekezera wabwera kuzafunsa za chuma. Apolisi kuyamba kumfufuza no. Atati amfufuza bwinobwino anapeza kuti mapeto ake chilungamo chake chinali choti amene anamupha Sonya anali not grand nephew wake ndi nzake ndi anthu onena kuti amadziwa zokupha azibambo aja ku Philippines nde iwo amaona kuti sonyayo akupindulapo yekha akulemera nde iwo amafuna chumacho nde amaona una kuti iwo kuli bwino amuphe sonyayo kuti nawonso atani apezepo chuma nanga si amaona kuti sonya ngati akumapha anthu nkumakhala nchuma nawonso zikhala ziti zomwezo Nde kuphedwa kwa Sonya kunali kumeneko. Azibambo awiriwo, grand nephew wake ndi mzake wa grand nephew wakeyo anamangidwa, anapatsidwa ma life sentences. Koma kuti muione nkhaniyi ndiyonena kuti muli dyera. Dyera lake loopsa lonena kuti Sonya chikhala kuti sanaphe azimuna ake ngati anawaphaditu palibe umboni. Chikhala kuti sanawaphe azimuna ake sakanalandira chuma mwachinyengo ndipo chumacho sichikanamupangitsa iye kuti aphedwe. chifukwa ndi chuma chomwecho chinamupangitsa kuti aphedwe chidule tingoti there is no honor among thieves imeneyi ndiye nkhani ya sonya rios zikomo kwambiri